tabweranso ndi uthenga wina wapadera kuchokera ku kwezy buses mitengo ya basi zathu ili motere kuchoka ku lilongwe kupita ku blantyre 15000 kwacha ndipo mwana 12000 kwacha return ticket 27000 kwacha ndipo mwana 22000 kwacha pakati pa mzuzu ndi blantyre 25000 kwacha mwana 20000 kwacha return ticket 45000 kwacha ndipo mwana

aa kala kati nechoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani chawango eh kwathu kuno ndileza divutatu kukuzizira koma iti kumamangananso eti amatero nkhani zake inu koma kodi simunganatidikira kuti mwina mwake kuyambe kaye kutentha ndiye mwina tidzinjarana bwino koma basi ayi obwantasa anameza zambiri basi akalowe amenewo amatero si bwino chonchoyi koma nkhani zake eh kungoti pwirikiti amwene moti pena pake ndomati ndikakhala amwene ndikumayimbatu nyimbo ija gwede gwede sindigwedezeka sindigwedezeka ndanyamula mtanda wanu ambuye sindigwedezeka kungofuna kudzilimbitsa mtima amwene mzimu ukhala ngati uli ndi tinyonga koma thupi ndiye likufowoka kwa basi ulendo uwu kuoneka wakula mundilole ndivulika chipeya basi zotsogola za kwezy zimayenda bwino kwambiri ukakhala ndi ulendo pakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu basi koma zimenezi basi achimwene ndimanena kuti mmene zinthu zake zikuyendera kuno eh zikumadwalitsa mutu pena pake achimwene zatisokonekera koma ndinanena kale ulendo wina wake kuti tonsefe amwene ndife otolatola basi ndiye eh

ndi mmene anzathu a ndende amakhalira zikufunikira kachakudya kenakake kowonjezera chajira m'thupi amwene. Panopa ndi pamene anthu ena ake aone kuti kodi kani anthu ena ake akamati komatu m'ndendemu ndiye moyo suli bwino, mwina pano ndi pamene tivomereze kuti eyadi, munkanena zoona, simuli bwinoyi. Sizikudziwika kuti abwera liti kudzatitenga, komabe ndangokonzekera amwene. Nanga si mmene zinthu zake zikukhalira? Zikumadzaonekatu mwa madirama choncho. Zili ngati mulenje kupita ku ulenje ukasaka nyama, ndiye mwatsoka zinthu ndikutembenuka, kaphulika amene umasaka ndikuyamba kukusakanso iweyo, iwe ndi agalu ako ndikuchoka kumene kuja mukuthawa amayoo! Posachedwapa nkhani inali mkamwamkamwa inali yoti mapholisa apeza chilolezo choti agwire Marita the Pangolini ndipo akamufunse mafunso. Koma zinthu zake amwene Marita sanakafunsidwe mafunso. Uyo wopereka chilolezo kuti kamugwireniyo ndiye wagwidwa tsopano, kumakayankha mafunso kwa Marita. Pamenepa ndi pamenetu pakumandiopsa amwene. Ndi chifukwa chake namuuza Namaga wangayo kuti, mm, ine apa ndingokhala wokonzeka basi. Nyimbo ndikumangoimba yongofuna kudzilimbitsa mtima, koma thupi langa ndi lofowoka. gwede gwede sindigwedezeka he sindigwedezeka ndanyamula mtanda wanu ambuye sindigwedezeka koma chilungamo ndikuchidziwa ndithu kuti eh ndagwedezeka osati masewera pena pake ndikumati ndikakhala ndimadzaganiza kuti mwina mwake ndingobushala awa akamabwera kudzandinjata asandipeze penanso ndikumadzilimbitsa mtima kuti aa basi amwene chakudza chidze basi zavuta zavuta basi iya nthawi zina zake anthu nkhani zakatangale timafatsa nazo kuchita nazo katambalale kukumbuka ndikumakumbuka ndithu kuti komatu ena ake adawotcha nazo manja zomwezi nthawi ya mama joe ena akatundu analandidwa ndipo anakagwira jere koma ayi ndithu kulimba mtima kukhakokha amwene nthawi zina zake Ndimanena achimwene mobwerezabwereza kuti pena pake machitidwe athu a zinthu amakhala odabwitsa kwambiri. Nthawi zonse kumanena kuti ayi, ndalama kulibe kuno. Kukanika kuwapatsa anthu timalipiro tawo mu nthawi yake. Koma ndalama zikumapita kwa anthu ena ake, a ziko ni wanu ndalama ndi wathu. Nkumapatsana mphatso za mathilaki, ma Benz, kumakwera ndege uyo kupita kunja kukapyontha kachaso wa kumeneko. Mankhwala mzipatala ndikumasowa osati sewero. Ndalama tilibe zoti tigulire panadolo. Anamaziya ndikumapezeka kuti akapita kuchipatala ndi mkono ovulala kukanika ndithu kuti akapeze bandage yeniyeni yoti akulunge mkono. Akuti ndalama ulendo uno zavutatu pepani bandage palibe mukangokulunga mkonowo mu nsalu basi. Mukhala bwino. Ambuye achiza. Koma ena ake ali pakakona pena pake kumagawana aise iwe zako izi ine zanga izi iwenso tenga izi lero zavuta madzi achita katondo nyimbo imene ikuyimbidwa ndi yomwe ija sindigwedezeka sindigwedezeka ndanyamula ine mtanda wanu ambuye sindigwedezeka pansi pa mtima ali nje nje nje nje kumaganiza kuti koma zoona kama wanga wawofowofoyi ndimusiye ndidzikalimbirana mbale ya nsima ndi aziyenda m'manja nsabwe ku nyumba ya mdima ya timazenera ta m'mwamba kaya amwene i don't know talk ndi chizungutu chimenecho kutanthauza kuti sindikudziwa kuti ndinena chani koma uyu ziko ni wanu ndalama ndi wathu Atipweteketsa kwabasi. Ena tidagwira ntchito modzipereka kwambiri mmoyo wathu wonse, timapita kumalecheleche kwa moyo wathu wa ntchito ndipo timakhala ndi chiyembekezo kuti aha! Apa basi ndikhala ndikupuma pa ntchito posachedwapa ndipo ndikhala ndikulandira zanga zimene ndagwirira ntchito kwa zaka zaka. koma basi nkhani nkumapezekanso kuti yasintha tikuyimba sindigwedezeka sindigwedezeka kwathu kuno kaya ndiye ndikutani kaya amwene pena pake ndikumadzaona kuti ngakhale a bungwe lothetsa ujeni u- u- ujeni kunyada a, a bungwe lothetsa kunyada ntchito pena pake ikumadzawakulira amwene anthufe eh tinatalika manja osati masewera moti atati lero ayambe kuyang'ana mmene timagwirira ntchito ndalama zimene timalandira ndiye ayerekeze ndi moyo umene timakhala ata zosagwirizana kumadabwitsanso kuti koma ndiye zimakhala bwanji ananena kale munthu wamkulu kuti ayitu mwathu muno muli ndalama zankhaninkhani tikamalira kuti boma lilibe ndalama mm. kumbe nkhawa chabe kusowa chilungamo koma ndalama zili muno titati tizigwiritse bwino ntchito mzungu sitingamuopenso ayi tikhoza mamuuza kuti aise maso ngati mabo tiye uko ife opanda iwe moyo wathu upitirirabe koma ena ake ochepa amazipanilira osati sewero kumamanga nyumba zikuluzikulu mukanthawi kochepa kanthawi kochepa munthu kulemera modabwitsa kwambiri koma anthu osamuonetsanso kudabwa kulikonse kumamuyamikira eh big eh koma inu nde zikukuthekeranitu eh he zitheke kwani zitukuko zinayima kalekale ndalama kulibe ndalama zilipo anthu ali nazo mnyumba ena anapuma kalekale pa ntchito kuti alandire tindalama tawo timene adagwirira ntchito ayi ndithu kukanika boma lilibe ndalama ndalama zili m'matumba mwa anthu anthu mpakana kumafika pomwalira kusiya ndalama zawo zimene anakhetsera thukuta nthawi imene amagwira ntchito asanalandire akuti kulibe ndalama ndalama zikuyenda ndi anthu ochepa chabe adyera nakuya nazo kwa basi aphunzitsi akumudzi ku Kutali! Kwa abuluzi, kukhalira kudandaula, nkhani imodzimodzi, ma arrears chonde, ma arrears, ma arrears chonde mabwana tiganizireni. Anthu kumangoyankha, ayi kulibe ndalama kulikulu kuno, ndalama ikadzapezeka tidzakuganizirani. Ndalama akumapereka kwa obwera, kenaka akatero kumakagawana kuseri. zitukuko kumalephereka kupanga monse bwana anayambira muja ayi tikonzeni blantyre bypass road chonde Ayi ndalama kulibe. Ena ake akumafatsa kugawana ngati masuku. Mwanza stadium kungokhala ya papepala chabe. Koma ndalama anthu nkumazembetsa kumapanga nazo zawo. Hmm. Ayi zikomo. Ndikumangowamvera chisoni chatsika. Eh, koma ndiye nkugwira ntchito kaya ndi ndi ndani ilo kaya paliponse pamakhala tobwatobwa kuwola ndimadzawamvera chisoni makosana a Alliance kuti koma mtunda tikamaliza kapena tidzikamaliza tonse tili mkati kumaula kapena tidzikamaliza tonse tili mkati kumaula Ku Chichiri, ku Zomba, kumeneko akuba nkhuku mukutuluka posachedwapa. Zenizeni zibalangondo zikubwera komweko. Gwedegwede sindigwedezeka, sindigwedezeka, ndanyamula